Bei benius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'ierru.

Gelu e meda frius. In s'ierru de pianura a Cabesusu sa genti invocat santus e Gesusu po agiudai ominis coiaus e bagadius. Gennaxu siccu, messaju arriccus, narat unu diciu campidanesu, modu de nai chi benit de atesu, apretziau de meris mannus e piticcus. Mesi de friaxu. Crutzu e spollittu, su gelu bocit i pesti e lassat imbiancau, ma torrat s'acqua chi tottus ant disigiau, alligrendi su sattu cun profittu. Poi arribat martzu, cun medas coloris, lori, mattas e bingias incarrerant a sbociai, in dogna furrungoni de logu tanti froris. I dis oramai torrant a ammanniai, sa genti bessit e nascint atrus amoris e po is picioccus, Est tempus de gosai. Sa stagioi de s'ierru oi dda consideraus u pagheddu sa stagioi prus trista de s'annu poita podeus bessi prus pagu, fait prus frius, i dis s'incrutzant. Ma deu ti 'ollu domandai, po is traballus de uota po sa genti antiga, ita stagioi fiat s'ierru? Be', s'ierru fiat una stagioni prus de pausa che de traballu, poita i dis funt prus crutzas e prus pagu tempus de traballai, su fatu stessu ca su messaju iat giai arau e seminau e quindi abarrat prus tempus po dedicai a famiglia e amigus, eccu poita ca s'ierru est una stagioni po messajus e po pastoris chi ddui podint dedicai prus pagu traballu rispetu a atras stagionis. Tenint prus tempus de abarrai cun s'amigu puru poita ca scorighendi chitzi fendi dis crutzas mancai est motivu de incontru me is cantinas de is amigus me i domu de is amigus de si fai cancu diciu in prus cancua bufada de binu nou in prus vistu ca in s'ierru si incarrerat su binu nou puru in su mesi de onniasanti e quindi po s'ierru est occasioni de tastai is binus nous de totus is messajus e ddus confrontai de s'unu a s'atru. Insomma, e quindi ocasioi bona po abarrai totus impari, in armonia e in allegria de una domo a s'atra. Est una stagioi de cambiamentu puru s'ierru, poita in sa prima parti, cumenti eus nau, is dis s'incrutzant, fait prus prexeri a si inserrai in domu, ma de sa fini de su mesi de idas nc'at prus luxi e fait prus prexeri a nci bessì. A tui ita ti praxit de s'ierru? A mei no est chi mi praxia meda s'ierru, poita is dis funt tropu crutzas e chi unu tenit cosa 'e fai abarrat u' pogheddu blocau. A mei de s'ierru mi praxit ca fadeus una vida prus familiari, abarraus in domu a si gosai sa familia e s'amigus, mancai setzius in sa forredda a si papai u' bellu arrogu de pani arridau o casu marzu o satitzu e totus cosas chi produxeus in sa zona nosta.

E custu diciu nada ca su messaju s'arricat poita, poita ca su messaju candu andat a arai, a messai in s'atongiu, teit abisongiu poi de unu ierru siccu po podi fai una bella annada siat de lori che de foraju, eccu poita ca srebit unu ierru siccu, poita giai propriu in s'atongiu.

Est unu dìciu u' pogheddu brullau, cumenti nau in cumpangia po arrii fra amigus. Tanti, candu proit no nci podeus fai nudda, teneus a s'ora inchietendusidda e quindi naraus sempri candu proit lassaddu proi, poita propriu no nci podeus fai nudda. E quindi po arrii a pitzus de custu dìciu si nomenat custa frassi. E tenint arrexoni, no srebit a nudda de s'arrenegai, no nci podeus fai nudda. Mi praxint custu dìcius, naramindi un'atru. Unu dìciu chi, podit cratzai beni, ma a fini 'e ierru iat essi custu. Candu cantat sa meurra est finiu s'ierru. Custu diciu mi parit ca chistionat de sa connoscèntzia de is sardus de sa genti antiga asubu 'e sa natura, est diaici? Est pròpiu diaici, poita ca s'òmini chi bivit in su satu, chi siat messaju, chi siat pastori, Est a connoscèntzia de is animali puu chi funt in su satu e sa meurra, custu pilloni nieddu chi tenit unu cantu meda bellu e ddu fait casi a sa fini 'e s'ierru cumenti a nai est una liberatzioni, una cuntentesa ca arribat su tempus bellu e finit su tempus frius de s'ierru. E intzandus su cantu de sa meurra po immoi est unu pagheddu atesu. Però nosu seus prexaus meda de passai custa stagioni puru cun tui, e duncas deu ti torru gràtzias po custa bella poesia asuba 'e s'ierru e po totu custu dicius.
Gràtzias meda a osatrus ca teneis passièntzia de s'ascutai. Gràtzias a totus.